Teniat una netta in bidda, unu pagu derriosa pro custa netta, li faghiat sa cosa e issu beniat a bidda solu pro leare su cambiu, dare su cambiu, leare unu pagu de pane, unu pagu de orzatu e poi torrare a pigare a su monte. Teniat una bella pinnetta cust'omine, fatta a pezzaria,

A s'ora s'est acheradu dae sa pinneta e at nadu, E chie est sa zente? At nadu. Amigu, at rispostu custu. E Bacchis Basile at rispostu, Amigos nde tenzo pagos de seguru, at nadu. E mentres naiat custas cosas s'at betadu sa manu a sa daga chi portaiat in chintu. Ca sos tempos fint diversos innanti e podiat capitare de retzire calchi visita ispiacevole in sos cuiles. Totinduna cust'omine at comintzadu a s'avitzinare, a s'avitzinare a sa lughe e l'at bidu.

No nd'at bidu mai. Comente at postu su pe intro sa pinnetta, comintzan nachi a ùrchidos sos porcos in fora. Su cane nachi comintzat a apeddare e non bi at manera nachi de lu de lu poderare, de lu sussegare custu cane, custu cane si 'oltat a cara a issu e niente, a lu mussigare e basta. Terra nachi at fatu a su cane e su cane s'est frantu. Comente est bintradu.

Mi diat fagher piaghere at nadu cust'omine, si una de custas dies benides a mi fagher visita, imui tenzo su bestiamene, tiu Bacchis Basile a narrer chi no, si podet fagher ma. Tando nche at nadu, passade bona notte, nos bidimos custas dies, e emo at nadu tiu Bacchis, bazi in bonora, bessiu ch'est, comente est bessiu cust'omine Su cane at finidu de apeddare, sos ùrchidos de sos porcos sunt passados, però igue fut setzidu custùmine, at dassadu unu fragu de sulfaru forte, unu fragu de sulfaru forte, igue immoe a s'ora tiu Bacchis at nadu nachi. Inoghe nachi veramente b'est bentu malu nac'at nau. Però si comente sos omines de innanti no funt timerosos comente sos de como, cust'omine s'est colcadu tranquillamente e at pensadu a sa roba chi deviat fagher sa die dopo. S'incras manzanu si nde pesat de bonora e narat, a bisu meu nac'at nau,

Et est custu infint. Totu su nuraghe est prenu de crabolos. Totu prenu de crabolos. Non c'at prus ne crabalzu ne crabas, ma totu prenu de crabolos. Comente at biu custa iscena, ti Bacchis Basile, subitu at pinnigadu totu e nche torrat immediatamente a sa pinnetta. Comente est torradu a sa pinneta, nch'at pau at unu teraccu e l'at nau, Ti Ba', ndi 'ato novas malas. E ite cosa est sutzessu? Sa neta 'e fostè. E ite cosa? Molta est, est molta de repente, istanotte. Bacchis est abarrau gai, no ischiat ite nàrrere, est morta sa pèrola in buca a cust'òmine s'iscuru. Fut un'òmine mannu cust'òmine, biviat cun sa neta, no teniat àteras no teniat àteras preocupatziones in sa vida. Comente est morta custa sora custa fèmina, ti Bacchis s'iscuru est andau a sa funtana, s'at isciucau sa 'ucca, At inseddau subra su caddu, po torrare a bidda. Comente at inseddau su caddu, trubat, trambucat su caddu e muren ambos a pag'ora a pare. Si andades infati in su seridu a de notte, Su nuraghe Patola, ancora in sas notes de intu, mancari como sa pinneta de ti Bacchis est bistada brusiada, non bi nd'at prus de pinneta, su nuraghe Patola za b'est ancora. Però naran chi in sas notes de 'entu s'intendet urulare ancora su cane de ti Bacchis Basile.